Ah, takulandirani okondedwa omvera kwina kulikonse kumene muli kumene mmakwanitsa kumvetsera mapulogalamu yotimatulutsa osiyanasiyana kuphatikizapo iyi yokambirana zinthu za nthawi yakumapeto kunena kuti kodi ndalama yosagwira ndi manja imene ili pakhonde pa nyumba yanuyo komanso chiphatso cha unzika chosagwira ndi manja chimene chili mthumba lanulo ndikuyenera kukhala nacho masiku ano otsiriza kodi zili ndi kuopsa kwina kulikonse kumoyo wa uzimu kodi ndi tchimo kugwiritsa ntchito ndalama yosagwira ndi manja kapena kukhala ndi chiphatso cha unzika chosagwira ndi manja kodi ndi tchimo nanga amene angapange chisankho chosagwiritsa ntchito zinthu zimenezizi mmoyo wawo wa mdziko lapansi ukhala motani nanga amene asankhe kugwiritsa ntchito zimenezizi chitachitike kwa iwo nchiyani tabweranso pagome pano kudzakambirana chifukwa cha mafunso amene anthu mudafunsa utangotha msonkhano wa kungumbe ndi ena ambiri mafunso amene akumabwerabe pakati pathu lero tiliponso monga mmene tinalili pa tsiku la dzana lija apa tili ndi sister ipepani sister gertrude komanso tili ndi abusa Ah, kerosi gremu ku Tsangano komanso elder Njovu ku Nkhatabay tithokoze mulungu wakumwamba kuti abwenzi mwabweranso pa zokambirana zathuzi tipemphe elder Njovu kuti mupemphere tipemphere atate mu dzina la khristu yesu lilemekezeke ndi kukwezeka dzina lanu chifukwa mwatipatsanso tsiku lina ndi nthawi ina ya mtengo wapatali kuti tikhonza kukambirana mawu anu tikhonza kukambirana zimene yehova mwafuna ndi kulola kuti titero popeza ndi mawu anu tikupempha kupezeka kwanu pakati pathu kuti zimene tikakambirane zikakhale zotsogozedwa ndi inu yehova tikapempha nzeru tikapempha luntha tikapempha ngakhale kuganiza kwabwino kuti mzonse tikachite ku ulemerero wanu mutipatse makutu omvetsera mutipatse mtima wodekha ndi kuti china chilichonse chikachitike monga mwa chifuniro chanu mukhale nafe kutisamalira ndi kutiteteza mu nthawiyi popeza uku ndiko kupempha kwathu mu dzina la khristu yesu amen gwirani choncho ndimafuna ndipange dinda china chake kuti ndiwerenge funsoli Oh, okay. Ah, omvera kukumana kwathu kwa lero pa 22 january omvera ena ochokera komwe ku blantyre adatumiza funso ili potsatira zokambirana zathu zimene tinali nazo pa dzana akufunsa motere pankhani ya sim card uh, re-registration kulembetsanso koyambirira kodi ndekuti ndifuna ndizimasulira mchichewa kwinako kuti aliyense amve bwino kodi ndekuti ngati sitilembetsa pano azitumiki ndifeyo nkhosa ndikuti tikutsekera uthenga basi kukwaniritsa za pa daniel chapter 12 funso loyamba akufunsa moteromo nchifukwa chani ndikufunsa chonchi zikutanthauza kunena kuti kuti tikwanitsenso kumalumikizana anthu sizitheka chifukwa zonse zalumikizika ku mafoni kuti tipangitse print ma tract amene timapangitsa kapena mabuku kuti tikwanitse kugawa kwa ena kuwafikira ndi uthenga ponseponse ngakhalenso kugawana mauthenga kudzera pa zolumikizana social media monga mene zimachitikira sikuthekanso kodi ndikuti mulungu walola kuti tisiye njira imeneyo nde tidzingopita ndi mabaibulo khomo ndi khomo kulalikira kodi izi zikutanthauza kuti sitingapite madera ena akutali tinene kuti mulungu walola izi ah, endi tikhaladi tikulembetsa kodi tikhaladi tikulembetsa mayina athu m'buku la satana eh funsotu limenelo ineyo ndikupempha kuti mundithandize nanenso ndikupemphera kuti mulungu andipatse chisankho choyenera ngati momwe anandithandizira mu nthawi ya covid ndi akudzanena kuti tsiku labwino ambuye akudalitseni omvera funso limene inu okondedwa ena adafunsa kuchokera komwe ku blantyre ndi limeneli kutsatira zokambirana zathu zimene tinali nazo padzana anzanga ndikhulupira funso mwalimva Usabe maputo maputo tiyene dachovu ndikuyamba eyo dachovu Eh, ndikuyamba okay kufunsa tita identify mafunso amene ali mu mu mufunsoli mwina choyambirira kuti tikhale ndi direction yabwino kutero kuti tisanayambe kukambirana ine ndimafunsa kuti ndikhulupira kuti anzanga mafunsowa mwamva eka Eh, ndakase pazokambirana basi communication imeneyoyo abusa gremu makutu anu aamva mafunsowa ambiritu amvetseteka sister getrude mwakonzeka konzeka braza timayenda okonzeka ameni inu inu eda chovu munthu wofunsa mafunsoyu atakupezani maso ndi maso kumakufunsani mumuyankha ndikoza kumuyankha ndithu oho eh, nkumuwuzanso kuti asatope ndi kuwerenga machapta amene ndimupatse ohoho eh omvera bwalo lino likutero kuti mafunsowa ah, takonzeka kukambirana nanu kusanthula malemba ndi kuuzana zina ndi zina zimene dzikonso likukonza nde tiwasanthula mafunsowa tione kuti tikuyambira nawo pati komano mukamvetsera bwino mafunsowa mupeza kuti ndikumene tachokera kuja zikugwirizana sizikusemphana ndiye tidzikhala ngati kumapondanso nthawi zina mwakale muja ndi kumapitabe chitsogolo komano tisadagawe mafunsowa ndipemphe abusa a Gremu atibwerezere kuwerenga chivumbulutso chapter 13 verse number 16 ndi 17 chivumbulutso chapter number 13 verse number 16 ndi 17 Mhm. ndipo chichita kuti onse ang'ono ndi akulu achuma ndi osauka ndi mfulu ndi akapolo alandire chilembo pa dzanja lawo 17 ndi kuti munthu sangathe kugula kapena kugulitsa koma iye yekha akukhala nacho chilembo ndilo dzina la chirombo kapena chiwerengero cha dzina lake omvera pamene tikuyamba kusanthula za funso ili ndi mafunso ena tisayiwale m'mutu mwathu kuti ulosi uwu waperekedwa pa chivumbulutso chapter 13 mmene akuti chichita kuti akunena za ulamuliro wa dziko lapansi ndipo ndi amerika nde ndi mmene amerika akuonetsera mphamvu zake ku dziko lapansi maso athu ayambe kumatseguka tikunena pano kuli msonkhano ku switzerland wa davos ndipo dzulodzuloli president wa ku america anali kumeneko donald trump wayankhula mawu amphamvu ndi aukali kwambiri kuwauza azungu anzake kunena kuti palibe chimene mungachite china chilichonse panokha ngati america palibe america akakwera mmwamba inunso mumamutsatira mmwamba momo akapita pansi inunso mumamutsatira pansi pomwepo ndipo azungu onse anali chete kumvetsera kukamwa kwa donald j trump akuyankhula nde akunena kuti chikatero chilombocho ngakhale wakumudzi ngakhale wamtawuni ndi wophunzira kodi kapena ayi akuti adzakakamizidwa kuti alandire chilemba pa dzanja komanso ndi pamphumi pake ngati munthu sangakhonze kulandira chilemba chimene akukakamizidwacho pakubwera nkhani akuti sangakhonze munthu kugula kapena kugulitsa zamalonda zimenezo nde mmene tikuyamba kukambirana zimenezo mmutu mwathu zikhalemo kusanthula momveka bwino anzanga mafunso amene ndawerenga aja mukuganiza kuti tiyambe pati ndi funso liti sister Gertrude mumaganiza bwanji Um, kapena pali ponse makamaka um, mwina tidzayang'anira kwambiri mbali yonena kuti kodi ndiye kuti tikuyang'ana za chivumbuluso uh, mau olosera a pa chivumbuluso 12 akukwaniritsidwa mwina tikhozanso kuyambira pamenepo zabwinobwino Mhm. sindikudziwa kuti anzanga akhoza kunena kuti tiyambire pati elder jof tingoyambira pamene anena sister Mhm. m'busa graham ndime ikhale yomweyo chabwino ndi ndimafuna kuti tisanayambe kuyankha mafunsowa ndikufunseni kaye anzanga kuchokera tsiku limene tinasiyana lija kudzafika pano nkhani zokhudza ndalama osagwira ndi manja ndi nkhani zokhudza ma id osagwira ndi manja a digital mwamvako zotani zimene zikuchitika ku dzikoli ngati ena mwamvapo kanthu tiyamba ndi abusa graham Eh, ine kunena zoona zimene ndazitsatira ndi kuzimva bwinobwino zokhudza za ndalama imene yaonjezeredwa mu foni iyi apatsa zopanga registers ah, sindinamveko kena kalikonse mwina ndi chifukwa choti information yokulibe koma ndikhulupirira kuti anzangawa kanthu atha kukhala nako sister gertrude um, mwina chogwirika kwenikweni choti kuoneka mutu wake ndi maso paja timakhulupirira tikaona kapena kumva chenichenicho sindinachigwire koma ndimapanga 1 plus 1 kupanga equals 2 chimene ndikuyankhulira izi um, maiko akupanga recruit anthu amene agwire ntchito yoona kalembera wa anthu m'maikomo achita kupatsana madeti ndithu kuti mozambiki imalize pa deti lakuti ah, uganda ndi kenya imalize pa 17 malawi nayonso ili mkati momwemo moti mwina kamati tikuchita pass budget ya 2026-2027 uh, ikangoti yadutsa kalembera ayambika sono amakhala kuti tikamati budget amaliza ndekuti mwina cha mu april umo mapita uko komano tapasidwa malire kuti by march aliyense akhale atapanga re-register simukadi zikutanthauza kunena kuti pomabwera m'makomomo ozati tikupanga kalembera aliyense akuyenera akhale ndi nambala imene wapanga liregista kale ija imene nkutheka mwina poti sitinafikeko koma malembetsedwe apanopa kalembera wapano akuyenera china chilichonse chimene tingathe kuchiyendera chikachitike malo omwewo kaya mwina kujambulana nkhope kupereka zala zija ngati mmene zakhala zikuchitikira masisitimu ena m'mbuyomu kutanthauza kunena kuti uh, mwina muchi, kachi, ka, zochitika izizi zitha kutitengera ku chinthu chinanso chimene mwina tikanatha osayembekezera kapena kuganizira kuti titha kupondamo um, koma tipondamo tisakuzindikira zoti tikupondamo chimenecho nchimene no ndinangopanga 1 plus 1 kupanga equals 2 ndithu mwina ndithere pamenepo Mhm. Elder Jove. ndikhulupirira m'mafoni mwanumu mwalandira mameseji okhudzana ndi 2026 digital whatsapp Ndithudi. aha chimenecho ndi chimene ndachiona ine mwansangansanga Aha. kuti aa chinthu ichi chafikanso mpaka ku 2026 digital chakuti chakuti ndekuti anthu a- kodi akudziwa munyengo imene tili kapena akudziwa chimene chikupangika ndithudi dzulo na komanso akuchita kufunsa kuti inuyonso ndi digitoyo Mm. kapena muli mu digitomo Mm. Eh, ndinapita pa msika wina ah, nde ndinakumana ndi abambo awiri wina msilamu wina wachipostoli nde ine ndikugula katundu ndinamva anthu aja akukambirana nkhani za "Ah, ndalamazi koma ndalamazi nde ine ndati apa polowera pa jambo pamenepa nde ndikuwauza kuti ndalamatu ya pepala ikutha ndi anadzidzimuka he mpaka anasiya zimene amapanga kuti tabwerani mukhale apa mundifotokozere nde ine ndikuwafunsa kuti inu mufoni mwanomo simunalandire uthenga woti chaka chino cha dijito ali "Ah, uthenga umenewo sunafike ndatayitu foni ina iliyonse uthengawu yalandira tatengani foni yanuyo kuona ali idi nde ndangoti ndikumbutsa mmene asista anena kuti tigwere ku chimene mwina anthu sitimachiyembekezera Mm. chifukwa anthu takumedwa ndi dzikoli zina zikabwera mmafoni mwathumu timaona ngati zopanda ntchito muwone abambo ndi achipembedzo ozindikira zochitika koma zoti uthenga wabwera mufoni mwa wa digital wa gwedeze mu ubongo wawo sanakhonze kutero Mm. ndi mmenenso ambiri titagwere mu ukondewo tigweramo choncho kuonjezera pa zimene anzanga mwanena ine ndimafuna nnene kuti pakatipa pamazungulira chikalata cha ntchito kuti bungwe la national statistics likulemba anthu ntchito nde kwabweranso uthenga onena kuti ah, iyayi ndi bodza ndiye ndimamuuza munthu wina wa ku maofesi akulu kunena kuti kuteroko chinthu chikatuluka chonchi kumakhala kuti zinthuzo zayandikira moti chaka chino kuchitika zosemphanitsika ndi mmene anthu timadziwira nkhani ya kalembera chifukwa anthu tikuyembekezera kuti kalembera wina akuyena kubwera mu 2028 koma chaka chino sizikhala choncho nde sadandimvetsetse nde ndi zimene sister getrude adafotokoza ayi tiona zambiri ndimafunanso nnene kuti ine chimene ndachimva china nchonena kuti ku dziko la ku thailand anapanga kale zimene tikupanga kunozi ndipo analumikizitsa ma sim card ndi ma digital ids nde kukuchitika zinthu zachilendo kumeneko amuna ena anakwera galimoto kuchoka dera lina kupita dera lina koma akufika dera linalo mwini wake wa taxi kachitsulo kamene ali nako iye mgalimoto akumapatsidwa tizitsulo topanga traki anthu kaya tiziona

malire anu akuthera kuno kumene mukuyenda mukhale ndi kumene mwachokako mukawongoloka apa akugwirani anthu aja mpaka anadzidzimuka ndiye zikuoneka kuti nkhani yakulumikizitsa ma sim card ndi ma digital ids ilowera kotsekerana malire kuti iwe ndi wa boma lakuti sungatuluke udzikhala mmenemo ndimafuna ndingonena chokhachi zina tizikamba mkati mwa zokambirana zimene ndazipeza ndi inenso ndingotero kuti ndapeza zimenezi nani chabwino omvera tikuyamba pokambirana funso ndi lonena kuti kodi mmene zikuchitika zolembetsanso ma sim card tinene kuti ulosi wa pa daniel chapter 12 ukukwaniritsidwa mbusa graham ulosi wake uli pa daniel 12 Ah, mukungoti daniel 12 ndiye yense kapena pali vesi imene ikukamba mwachindunji ndimafuna ndione kuti mukuitsatira bwino eda chovu nkhani yake ili pa daniel 12 upo yotsekera mm, uthenga Mhm. mayimba mbusa graham okay tiyeni dachovu ndimaona ngati uthengawu ku dziko lapansi eni ake akonza maganizo kuti akufuna kuutseka mhm kuti usalalikidwe mhm ah, chifukwa cha njira zimene eni akewo ayika Mm. komano uthenga uwu ulalikidwabe mpaka kumapeto Mhm. pa zifukwa zifukwazo ndizifotokoza komano ganizo loyambirira ndiloti akufuna kuutsekera uthengawo kuti usamveke Mhm. ganizo loyambirira ndi limenelo ndi ina chake imene ndiye mwina abusa graham tangowerengani daniel chapter Eh. 12 muwerenge verse number 1 mpaka Mpaka na nine. 4 mpaka 9 chabwino inenso ndifika mpaka ndi pa 9 mhm ta ndiye ndiyambire 1 yo mpaka ndikafike 9 mhm ndipo nthawi yomweyo adzauka mikaeli kalonga wamkulu wakutumikira ana a anthu a mtundu wako ndipo padzakhala nthawi ya masautso sinakhale yotere kuyambira mtundu wa anthu kufikira nthawi yomwe ija ndipo nthawi yomweyo anthu ako adzapulumutsidwa yense amene ape, uh, ampeza wolembedwa m'buku verse number 2 ndipo ambiri a iwo ogona m'fumbi lapansi adzauka ena kunka ku moyo wosatha ndi ena kunka ku manyazi ndi mnyozo wosatha 3 ndipo aphunzitsi adzawala ngati eh, adzawala nga- adzawala ngati kunyezimira kwa thambo ndi iwo otembenuza ambiri atsate chilungamo ngati nyenyezi ku nthawi za nthawi verse number 4 koma iwe danieli tsekera mawu awo nuwakomere chizindikiro nuwakome- nukomere chizindikiro buku mpaka nthawi yachimaliziro ambiri adzathamanga chauko ndi chauko ndi chidziwitso chidzachuluka pamenepo ine danieli ndinapenya ndipo taonani anai anaimapo awiri ena wina mphepete mwa mtsinje tsidya lino ndi mnzake mphepete mwa mtsinje ah, mwa mtsinje tsidya lija ndipo wina anati kwa munthu wovala bafuta wokhala pamwamba pa madzi a mu mtsinje chimaliziro cha zodabwitsa izi chidzafika liti verse 17 afunira tapange sati mm, athawa amenewa ndingomaliza kuwerenga tete atenge ndingomalizitsa okay verse number 7 ndipo ndinamva munthuyo wovala bafuta wokhala pamwamba pa madzi a mu mtsinje nakweza dzanja lake lamanja ndi lamanzere kumwamba nalumbira pa iye wokhala ndi moyo kosatha kuti zidzachitika nthawi ndi nthawi zina ndi nusu ndipo atatha kumwaza mphamvu ya anthu opatulikawo zidzatha izi zonse ndinachimva ichi koma osazindikira pamene ndinati mbuye wanga chitsiriziro cha izi nchiyani ndipo anati pita daniel pakuti mawuwo atsekedwa nakhomeredwa chizindikiro mpaka nthawi ya chitsiriziro ambiri adzadzitsuka ndi kudziyeretsa nadzayesedwa ndi moto koma oyipa adzachita moyipa ndipo palibe mmodzi wa oyipa adzazindikira koma aphunzitsi ndiwo adzazindikira tathokoza Elder Chovu mumanena paja ndi pamene tawerenga apa mm. ndiye tikupatseni mpata kuti muyambepo kunena kuti kodi zochitika zimenezi zakulembetsanso ma sim card ndi ma digital ids tinene kuti zikuonetsera kuti kumeneko ndi kutsekedwa kwa uthengaku nde tingobwereza kuwerenga verse number 9 ndi verse number 10 Mm. ndipo anati pita daniel pakuti mawuwo atsekedwa nakomeredwa chizindikiro mpaka nthawi ya chitsiriziro ambiri adzadzitsuka ndi kudziyeretsa nadzayesedwa ndi moto koma oyipa adzachita moyipa ndipo palibe mmodzi wa oyipa adzazindikira koma aphunzitsi ndiwo adzazindikira chabwino nde akuti koma aphunzitsi adzazindikira Mhm. Ah, nthawi imene ndimalingalira kwambiri mafunso amene afunsidwa mabuku ambiri amabwera ndikumandifotokozera mkati mwanga ndiye ndimachiona ku nkhani ina imeneno ofunsa funso anakamba za ndalama kuti kodi ndiye kuti ndalama zathuzi basi sitikhalanso ndi mpata wozigwiritsa ntchito ndi ndimaganizira kuti mmene apa akuika chi- chi- cha- chizindikiro kuti apapa patsekedwa kaye ndiye khamu loyipa likupanga chakuyipa kwake likumaganiza kuti mmene tateremu tathana nazo ndimafuna tione nkhawa imene ilipo kuti kodi mesa zimene tikugwiritsa ntchito pano ndi za digito kodi mmene tikuteremu ti tikutsata njira yomwe yomweyo nanga patsogolopa tikakana kulowa mu izi kodi sindiye kuti basi uthenga utasiya kulalikira ndimati nditere mm. Poyambirira pamene Yesu watenga akuphunzira, Yesu asanachoke pakati pawo amawaphunzitsa ndiye amawatuma awiriawiri, pitani pitani awiriawiri kwa gawa Mm. ndiye nkumawauza zokachita akapita mmudzimu Mhm. ndiye tikawerenga ku mateyu chapter chapter 10 kapena ku luka chapter 9 kapena ku marko chapter 6 pali nkhani imodzimodzi mmene akuwatuma akuphunzira awiriawiri ndi akuwauza zinthu zoti akamapita achite ndi akuwauza kuti musatenge ndalama mutenge chovala chimodzi musatenge kamba pa ulendo kuwafotokozera ndithu kuti chakudya mukachipeza komweko nyumba imene akakulandireniyo mukadye momwemo kufikira tsiku limene mukatani mukatuluke m'mudzi One, kusonyeza kuti yesu amawauza kuti kuti uthenga ulalikidwe si nkhani yogwiritsa ntchito kapena yodalira pa ndalama Mm. two mmene ophunzira aja amaliza kuphunzira ngakhale kumapeto atayamba kukumana ndi zovuta yesu atafa ophunzira aja anayamba kumwazikana Mhm. komano atakakumana ndi yesu achina petro nkupeza "Ah, si yesu uyu akunena kuti "Eh, yesu watani wauka mmene amakakumana naye paphiri atakambirana naye pa phiri paja nkuwalimbikitsa malingana ndi mateyu chapter 28 19 ndi 20 ndiyeno panadzakhala chinthu chimodzi chimene chimafunika kwambiri Mm. chinthu chimenechi chidachitika pamene amatsanzika kuti tsopano adzikwera kupita kumwamba nthawi imene wafika paphiri yesu akukwera kumwamba akupita ndi akuti adakakhala onse mchipinda chapamwamba m'nyumba ina chipinda chapamwamba mmenemo munali anthu 120 mariya amayi a yesu anali momwemo anthuwa akuti adali okangalika kupemphera Nthawi imeneyi nkuti Yesu paphiri paja wawauza kuti, Mukani ku dziko lonse lapansi, muphunzitse anthu a mitundu yonse, muwabatize m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, ndi kuti asunge zonse zimene ndidakulamulirani. Onani ndili ndi inu kufikira chimaliziro chachani cha nthawi ya pansi pano. Now, mukawerenga ku Machitidwe chapter 1 pamene pali nkhani ya awawa osonkhana 120 ali mchipinda si ophunzira okha ayi komanso abale a yesu anali momwemo munalinso anthu ena mmene momwe amene adali okhulupirira kuphatikiza awa ophunzira anthuwa atapatsidwa great commission yopita kukalalikira uthenga ku dziko lapansi ndi kubatiza asadayambe kugwira ntchito anayenera kuti alandire chinthu china ndiyo mphamvu ya mzimu woyera nthawi imene anthu awa adalandira mphamvu ya mzimu woyera ndi mmene tsopano adayamba kulalikira kuti kwa tsiku limodzi kapena kwa nthawi yochepa anthu 3000 anatembenuka ndi kubatizidwa imene anagwiritsa ntchito ndi chani mphamvu ya mzimu woyera ndiye mphamvu ya mzimu woyera idatengera kwina kulikonse kumene anayenera kuti atani afike kuti uthenga utani ulalikidwe ndiyeno tikhoza kumaganiza kuti tikatseka njira iyi ndiye kuti uthenga siupita tikatseka njira iyi uthenga sutani siupita komano chimene inu ndi ine tikuyenera kupanga panopo ndicho kukan ndi kupemphera kudikirira kapena kupempha mphamvu ya mzimu woyera ifike pa ndani ifike pa ife ikafika pa ife tipita kudziko lapansi popanda mantha sitionanso kutalika kwa mtunda sitionanso kuopsa kwa njira koma chifukwa cha mphamvu ya mzimu woyerayo tikafikira pena paliponse kuti sitidalira tekinoloji kapena sitidalira mayendedwe oti tidziyenda kuti ndife mfulu chifukwa kuti tili ndi chiphaso cha unzika kapena chifukwa kuti tili ndi ndalama yosagwirika ndi manja kapena nkumakhala ndi nkhawa kuti kodi communication yathu izikhala bwanji mphamvu ya mzimu woyera ndi imene itithandize kuti tizipangana communicate kuti wakuti ali kwakuti kumene akulalikira wakuti ali kwakuti kumene kwakuti akulalikira chifukwa amene akutitsogoza ndi mzimu woyera chifukwa kuti yesu ananeneratu onani ndili ndi inu kufikira chimaliziro cha nthawi ya Mm. pansi pano ndiyeno ngakhale dziko lapansi lingatchinge mwa mtundu wanji no uthenga uwu siutha upita kufikira chimaliziro cha nthawi ya pansi pano ndi mmene takumvera elda jovu atsindika kwambiri mbali yonena kuti buku la daniel mmene adawerenga ku vesi namba 9 adatitsimikizira ndithu kunena kuti mawu a buku la chinenero akuyenera kutsekedwa kukhomedwa chizindikiro mpaka na nthawi ya chitsiriziro ulosi wa ku Daniel chapter 12 uli ndi zina zambiri zapazokha ndi elder jovu akunena kuti pamene uthenga uzioneke kuti ukutsekedwa sizikutanthauza kuti siulalikidwanso yesu anaphedwa kumene uja kunali kutchingira kuti uthenga usapite ponseponse koma sizinatheke chifukwa mzimu woyera adagwira ntchito mkati mwa ophunzira khumi ndi awiri aja kuphatikizapo ena Ophunzira khumi ndi awiri anagwidwa, kumaletsedwa kulalikira za dzina la Yesu, kumaphedwa nkumathamangitsidwa. Uthenga sunatsekeke kufikira inuyo ndi ine lero tikukambirana za uthenga wabwino. Ndi apa atitsimikizira kunena kuti ngakhale zioneke kuti zotchingatchinga zikubwera kufuna kutseka uthengawo, koma sizitheka kuwutse- kuwutseka uthengawo kufikira kunena kuti Khristu Yesu amaliza ntchito iye akutitetezera ife mmwambamo nde mfundo imeneyo tigwire kwambiri nde mmene azinzangawa akuyankhula elder graham uku tikuyang'ana kwambiri funso ili la ophunzirayo osati ophunzira omverayo Mm. kunena kuti kodi tinene kuti nkhani izizi zopanganso register ma sim card izi ma digital ids ndi kutseka kwa uthenga wabwino funso limenelo ndi lofunika kwambiri muphunziro mm. ansala imene ikubwera mwachindunji ndi eya